salamaleykum salamaleykum an balimaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na aw denkɛ n'aw balimakɛ don ibrahim kulubali représentant lchm depuis espagne donc bi wulada in na an bɛna dɔɔni baro aw ye an bɛna fɛn dɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna n'o ye an balimakɛ momo tarawele ale ka kibaruya kan an bɛna dɔɔni fɔ aw ye sabula kuma cayara tile fila in na ko dɔw ko momo bolila dɔw ko momo siranna dɔw ko malika de ye momo karasi bɔn kuma caman fɔra quoi kuma caman fɔra bɔn sani an ka don an bɛ lchm cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo minnu sera ka to cɛya kɔnɔna na minnu sera ka to hakilisigi ni basigi kɔnɔna na mɔmɔ taalen kɔ lchm cɛden minnu y'a jira k'a fɔ lchm mɔmɔ ko tɛ a ma sigi mɔmɔ kama a sigira mali de kama mɔmɔ yɛrɛ ye lchm sigi mais a y'a sigi mali ka hɛrɛ de kama donc a yɛrɛ kelen bɔlen a la o tɛ mali bali ka hɛrɛ sɔrɔ o tɛna mali bali a ka ɲɛtaa la donc mɔgɔ minnu y'o faamu ka to baara kɔnɔ an b'u fo minnu fana ma se k'a faamu ko mɔmɔ taara an fana bɛ taga donc u fana bɛ fo ka sababu kɛ bɛɛ n'i ka hakilila don quoi mais ni mɔgɔ min kɔni na kun ye lchm kɔnɔ lchm ko de ye mali ko de ye pd kɛlɛ ko de ye ala kama donc hali ni mɔmɔ taara o t'a to ko e bɛ taga quoi i bi a ɲɛɲini fɔlɔ mɔmɔ taa kun ye mun ye mun de ye mɔmɔ ta mɔmɔ lataga donc o kɔnɔna na an bɛ lchm cɛden bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ b'an ka video in lajɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na o kɔnɔna na san'an ka don n yɛrɛ dagabili dɔ bɛ yen nafisa mangara a bɛ faransi n b'ale fo kosɛbɛ an bɛ jalo bɛ yen siyami bɛ yen an bɛ ninnu fo dan tɛ foli min na ka lchm mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo donc sisan an b'a fɛ ka dɔɔni fɔ aw ye momo ka tagaliko kan an badenw minnu ko ko momo bolila minnu ko ko momo siranna ko malika ye momo ko ban donc an b'a fɛ ka dɔɔni fɔ o kan momo ma boli momo ti boli wa lchm baara ti jɔ lchm baara ti jɔ fo kaburu kɔnɔ walahi pedew a kana k'aw kɔnɔ ko aw ye victoire sɔrɔ non aw ma victoire sɔrɔ kɛlɛ bɛ kɔfɛ kɛlɛ bɛ senna lchm ma jɔ hali sekondi kelen an bɛ mun fɔ aw ye an balimaw mɔmɔ filɛ nin ye mɔmɔ ye dugawuden de ye mɔmɔ ye barikaden de ye aw bɛɛ b'a kalama o kɔnɔna na mɔmɔ ni malika ka problème kɔnɔna na mɔmɔ ka wilikajɔ kɛra mun ye ko malika bɛ ka diinɛ ɲɛmɔgɔw neni ko malika k'a dabila mɔmɔ wulila ka diinɛ ɲɛmɔgɔw de defan a y'o kɛ ala de kama sabu diinɛ ɲɛmɔgɔw ala de y'u bonya mɔgɔ m'u bonya ala ye mɔgɔ min bonya n'i y'o dɔgɔya siga foyi t'a la i bɛ dɔgɔya mɔmɔ ka kuma kun de ye nin ye ko malika ka diinɛ ɲɛmɔgɔw dɔgɔyali dabila malika ka video anw t'a jugu ye dɛ ne yɛrɛ bɛ malika ka video lamɛn a ka video si si tɛ tɛmɛ ne kan n b'a bɛɛ lamɛn malika bɛ kuma caman fɔ a ka video kɔnɔ a bɛɛ ye tiɲɛ de ye a bɛ kuma minnu fɔ minnu b'u biri diinɛ kɔfɛ k'a fɔ bagi bɛ n bolo baga bɛ n bolo wusulan bɛ n bolo siri bɛ n bolo u bɛ ka mɔgɔw mɔgɔw mɔgɔw faga u bɛ ka mɔgɔw ka mɔgɔw joli min o ye tiɲɛ de ye kɛ o man kan ka kɛ o sani ka taga bagi dɔ dilan ka ala deli kɛ biki la ka di mɔgɔ ma k'a bɛ pase baki la o a bɛ pase nin yɔrɔ in na mɔgɔ ma kalan mun kɛ hali n'o pasera o ye jamana ci de ye quoi sabu biro bɛ fa baarakɛlaw la k'a sɔrɔ a dɔnniya t'u la ni ala wele ɲuman kɛra ala bɛ sɔn a tigi bɛ pase sabu minnu b'a korije u tɛ foyi ye donc n'ala sɔnna a tigi bɛ pase mɛ o ye ko dɔ ye mun man ɲi jamana yɛrɛ ma o tuma o o o mɔri sugu minnu b'u biri diinɛ birifini kɔfɛ k'a fɔ a ye na n bɛ nin k'aw ye a ye na n bɛ nin k'aw ye vraiment tiɲɛ yɛrɛ la a ka kan ka interdit jamana in kɔnɔ gouvernement ka kan ka sariya dɔ ta hali fura feerelaw ka lahalaya kan su ni tile fɛn fɛn mana wuli o bɛ taa jirimugu dɔ si ka na i sigi arajo la ko n bɛ fura feere n bɛ nin fura bɔ n bɛ nin fura bɔ u ka kan k'a lajɛ ka preuve ɲini u ka mɔgɔ min ta ye tiɲɛ ye o k'a ka baara kɛ mɛ fɛn fɛn ta tɛ tiɲɛ ye u k'o gɛn ka bɔ baara la donc an bɛ mun ɲini malika fɛ anw t'a jugu ye anw b'a ka video bɛɛ suivi a bɛ kuma caman fɔ video kɔnɔ tiɲɛ de don quoi mɛ momo ye mun ɲin'a fɛ o de ye k'a ka diinɛ ɲɛmɔgɔw dɔgɔyali dabila donc sisan momo ka tagali an bɛ eh, mun fɔ an balimaw ye n'i y'a ye momo ye walan sɛmɛ k'i kɔ don dɔwɛrɛ tɛ momo ye dugawuden de ye momo fa n'a ba bɛ ka nɛni su ni tile donc momo ni malika ka problème kɔnɔna na kuma fɔra momo ma a ka bon hakili ma momo o ma momo tɔɔrɔ mɛ momo yɛrɛ somɔgɔ de y'a ɲini momo fɛ momo anw bɛ ka nɛni e kama su ani tile momo yɛrɛ masaw a fa bɛ bɔli la donc ko momo ma an ti sɔn tuguni an ka nɛni i kama donc i bɛ liti min na n'an bɛ ka nɛni i kama o liti kama an b'a ɲini i fɛ momo walan sɛmɛ donc momo ye mɔgɔ min ye dugawuden don ni a masaw ye kuma o kuma fɔ a ye ale tɛ se ka to o sira kan o de la momo ye walan sɛmɛ k'a fɔ ale ye i senbɔ rccm ko la mɛ a ni anw bɛ ɲɔgɔn bolo hali sini liti a bɛ taga a tɛ jɔ hakililaw bɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ ale tun ye ɲɛmɔgɔ de ye ale bɔra ɲɛmɔgɔya la mɛ a bɛ ji jukɔrɔ a ko o ko bɛ kɛ an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko malika ye se sɔrɔ momo kan non momo ni malika bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na momo ni malika bɛɛ ko mali ka se ka hɛrɛ de sɔrɔ a y'a fɔ momo ni malika bɛɛ ko mali ka hɛrɛ de sɔrɔ o tuma n'olu fɔra ɲɔgɔn kɔ sababu dɔ de bɛ na ni o ye sinon n'o tɛ olu bɛɛ ye mɔgɔ kelen de ye a bɛ i n'a fɔ waatini min tɛmɛna arasabati ni ayidara ka mankan mɔgɔw tun m'a faamu wa mɔgɔw tun y'a bila ko caman kan k'a sɔrɔ o tɛ arasabati ni ayidara bɛɛ de ye kelen ye olu bɛɛ de bɛ disi kelen na a bɛɛ ye jamana ka hɛrɛ sɔrɔ jamana ka jɔ wa bi alihamudulilayi u bɛnna u bɛnna donc nafigi minnu tun bɛ senkɔrɔ n'olu bɛ ka u ka intérêt défend ka ka taa fɔ ayidara ye a bɛ tan k'a fɔ a bɛ tan a bɛ tan olu malola arasa taara hayidara fɛ yen ka taa yafa ɲini a fɛ o naafigi kelen dɔw wulila ko wayi k'u ma sɔn arasa ka nin yafa ɲini ma ko parce que k'a taara i muge bɔ de bɔn o tɛ o tɛ arasa yɛlɛla mɔgɔ dama min fasa kan jamana in kɔnɔ arasa ye mɔgɔ dama min jogo fɔ jamana in kɔnɔ arasa tɛ se ka taa yafa ɲini o bɛɛ fɛ a tɛ taa yɛrɛ mɛ n'i y'a taara yafa ɲini hayidara fɛ o ye hayidara ka bonya de ye o ye hayidara ka kɔrɔta ye o ye hayidara ka karama de ye dɔw ko ko a a a ma taa n'a yɛrɛ ka diɲɛ a taara n'a fa ka diɲɛ de ye o ye o bɔn hali n'a taara n'a fa ka diɲɛ o b'a ka dugawudenya de kofɔ sinɔn mɔgɔ bɛ yen hali n'a fa k'a ka t'olu fɛ yen a tɛ taa o parce que a ye mun fɔ olu ma o ye tiɲɛ de ye donc o siratigɛ la an tɛ o o o sujet kan fɛn min ye mɔmɔ ka tagali ko ye mɔmɔ ye walan sɛmɛ ko a yɛrɛ mɔmɔ masaw de y'a fɔ mɔmɔ ɲɛna mɔmɔ anw de den in ye i bɛ ka anw bɛ ka nɛni e de kama mɔmɔ ka da kɛlɛ mun sababu kan an b'a fɛ i ka kɛlɛ in dabila o de y'a to mɔmɔ ye walan sɛmɛ mɛ mɔmɔ m'a fɔ elisasɛmu ka walan sɛmɛ mɔmɔ m'a fɔ elisasemu ka datugu mɔmɔ m'a fɔ elisasemu ka jɔ mɔmɔ de ko ale bɔra elisasemu na ale ti baara kɛ elisasemu na tuguni tant que ale masaw ma diɲɛ d'a ma a ka na sabu u ko mɔmɔ baara bila an bɛ ka nɛni i kama an ti fɛ an ka nɛni mɔmɔ masaw de y'o fɔ mɔmɔ ye donc mɔmɔ ye dugawuden de ye barikaden de don a ti sɔn fiyewu ka a masaw kan sɔsɔ n'o kɛra i bɛ danga sɔrɔ mɔmɔ filɛ bi n'i y'a ye ni mɔmɔ kumana bɛɛ b'a a kumakan a ka di bɛɛ ye dɔwɛrɛ tɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu ni barika de kofɔ donc o de kama mɔmɔ masaw y'a ɲini mɔmɔ fɛ k'a ka baara bila a ka elisasemu baara jɔ a ka bɔ elisasemu na ka sabu kɛ olu bɛ ka nɛni mɔmɔ de kama donc u ti fɛ k'u nɛni kan mɛn tuguni o de ye mɔmɔ ta kun ye an balimaw aw bɛ sabali mɔgɔ fɛn fɛn hakili la k'a fɔ ko malika de sera mɔmɔ na malika de ye victoire sɔrɔ momo de momo binna a donna tan a bɔra tan non o tɛ momo mansaw de y'a jira mɔgɔ sinon momo ma sonyani kɛ momo ma binkanni kɛ bere tɛ mɔgɔ bolo momo kama mɔgɔ ma momo wele justice la mɔgɔ ma foyi momo mansaw de ko an bɛ ka dɔgɔya i kama momo an ti fɛ an ka dɔgɔya o tuma bɔ elisasemu na momo bɔkun filɛ ka sa ka da a ka dugawudenya n'a ka barikadenya kan bɔn hali sini ni momo mansaw jɛnna n'a ye momo ka segin elisasemu kɔnɔ momo bɛ na ka baara kɛ i n'a fɔ ka tɛmɛ kɔrɔlen yɛrɛ kan donc mɔmɔ taara mɛ elisɛsɛmu ma taga elisɛsɛmu bɛ yen anw bɛ baara la su ni tile an bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ an bɛna fɛɛrɛ kuraw tigɛ don nataw la a bɛna bɔ a kalama donc pede minnu hakili la k'u ye se sɔrɔ kalon b'u da u ma se sɔrɔ walahi pede minnu hakili la k'u ye se sɔrɔ u ma se sɔrɔ wa u tɛ se sɔrɔ nin kɛlɛ an bɛ taa n'a ye mɔmɔko tɛ maliko de don momoko tɛ maliko de don jamana caman y'a ka kɛlɛ kɛ momo tɛ o sɛnɛgali y'a ta kɛlɛ kɛ kɔdiwari y'u ta kɛlɛ kɛ kameruni y'u ta kɛlɛ kɛ momo tɛ momo kun tɛ o donc o siratigɛ la mali ka pedeko kɛlɛ ti jɔ ko momo taara quoi sabu momo taara mais anw ni momo dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ momo yɛrɛ de y'anw bila farikolo la mais a dusukun bɛ anw anw fɛ yan nɔ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fana o tuma o de kun don ka o kibaruya kunkurunin da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bɛɛ lajɛlen wele k'a dɔn k'a fɔ eresɛsimu baara ma jɔ wa a ti jɔ donc kuma kun cayara mɔgɔ y'a ɲin'an fɛ an ka bɔ ka kuma mais ni kuma cayara waati min na o tɛ mɔgɔ kuma waati ye fɔlɔ an b'an jɔ de basigi ka na donc ka sɔrɔ ka bɔ ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye sinon momo malika momo bɛ boli malika ɲɛ mun na malika bere b'a bolo muru b'a bolo k'a bɛna ci mun na wa n ko a bɛɛ ye kuma de momo bɛ to a ka so kɔnɔ de ka video kɛ k'a bila malika bɛ to a ka so kɔnɔ ka video kɛ k'a bila mun ka di mun da i b'o fɔ mais n'i y'a ye momo ye walan sɛmɛ a y'a sɛmɛ masaw de kama a y'a sɛmɛ a ka dugawudenya de kama sinon malika ko tɛ a ma siran malika ɲɛ a ma boli malika ɲɛ momo tɛ boli malika ɲɛ momo tɛ boli hali cɛ cɛ min tɛ malika ye momo tɛ boli o ɲɛ donc malika ma victoire sɔrɔ mais anw ni malika an bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na sabu jamana ka hɛrɛ maa min ko k'i bɛ kɛlɛ kɛ ko jamana ka se ka hɛrɛ sɔrɔ malika ko ɛɛ dɔnnibaa minnu bɛ yen karamɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ jamana in kɔnɔ tiɲɛni ni yuguyugu sira kan n bɛ bagi dilan i ye dɛ n bɛ sɛbɛn dilan i ye n bɛ nasi dilan i ye n bɛ nin k'i ye i bɛ nin sɔrɔ i bɛ nin sɔrɔ karamɔgɔ bɛ yen o dɔw yɛrɛ ko k'u ka sɛbɛn n'i y'a ta tile wolonfila k'i bɛ miliyɔn sɔrɔ i bɛ miliyari sɔrɔ mais e yɛrɛ bɛ so so so mun kɔnɔ i bɛ location na ou bien i yɛrɛ bɛ i sen na sanni i ka miliyɔn baara mɔgɔ dɔ ye semaine kelen i t'a baara i yɛrɛ ye wa donc o bɛɛ ye ko dɔw ye minnu ka kan ka ɲɛɲini faamaw ka kan ka wuli ka jɔ kɛ maa o maa mana b'i ko n bi se nin na ka kɛ mɔgɔ dɔ ye sani a tigi ka bila fiɲɛ na san'a ka yɛlɛ arajow sanfɛ san'a ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ k'a bɛ mɔgɔw sama ka na baara ma u k'a contrôler fɔlɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ a tigi bɛ se a ka baara la n'a bɛ se a ka baara la n'a ni baara in ka kan u k'o bila a la mais minnu tɛ se k'u bɔ a la quoi donc malika ka kuma kun ye nin de ye quoi donc ne hakili la anw ni malika bɛɛ bɛ kɛlɛ kelen na quoi donc momo ma siran malika ɲɛ momo ma siran cɛ wɛrɛ ɲɛ mun tɛ malika fana ye momo taara momo ye baara bila a masaw de kama olu de y'a fɔ momo an tɛ fɛ an ka nɛni i kama hakili la aw ye kuma faamu n b'aw bila yen salamalekun